Къызыхэкӏа Тэнащ лъэпкъым хуэныгъэ мыхъуауэ къэзылъытэж. Зи лъэпкъым хуаӏэ лъагъуныгъэм нэхъри лъагэ я щхьэр зыщӏ. А лъэпкъым зэрыщыщым егупсысыху, я гъащӏэм пищэу зи гур къигуфӏыкӏ щӏалэ гумызагъэхэу, щӏалэ губзыгъэхэу, зэкъуэшхэу Тэнащхэ Руслъан, Хьэжымырзэ, Тэнащхэ я нысэ гумащӏэрэ лъэпкъым хуищӏэр фӏэмащӏэу Тэмарэ, мис абыхэм я жэрдэмкӏэ дунейм къытехьа Тэнащ лъэпкъыр, Тэнащхэ я лъэпкъыр къэбэрдей цӏыкӏумрэ къэбэрдеишхуэмрэ я тхыдэм, зи фӏэщыгъэ. Мис мы тхылъ хьэлэмэтхэрщ ди пшыхь зэхуэсым нобэ щхьэусыгъуэ хуэхъуар. Лъэтеувэ зыхуэтщӏ тхылъхэр зытеухуа Тэнащ лъэпкъыр зи лъабжьэр куу, ӏэпкълъэпкъ къарууфӏэщ, къудамэ лъэщхэу щӏэблэр къэзыӏэтщ, Тэнащхэ жьыщхьэ махуэ насыпыфӏэу я нэхъыжь ӏущхэм хъуэхъуфӏхэр къаӏэт.

Псэу жьыщхьэ махуэ ухъу. Лъэпкъ нэмыс, адыгэ хабзэ дахэ, гъащӏэм ипэ напэ, адыгагъэ, къызыхэкӏа лъэпкъым хуэфащэ лӏыгъэ, а псом дэщӏыгъужмэ лъагъуныгъэ, щӏэблэм хуэхъунщ ахэр гъащӏэ лъагъуэ, тфӏэфӏщ Тэнащхэ ахэр къывэхъулӏэм. И псалъэ дедаӏуэм ди гуапэу утыкум къыдогъэблагъэ тхыдэтх Мамхэгъ Астемыр. Нтӏэ, екъыл дыдэу зэрыжысӏэнура?
Тэнащхэ Русланрэ Хьэжымырзэрэ Тамарэрэ уэ тхьэм ущыми фэ фылъэпкъщ, фымыкӏуэдыжыну фылъэпкъщ. Сэ Руслан ауэдэу сцӏыхуакъым, тхылъым зэрелэжьари слъэгъуакъым, ауэ тхылъыр къыщысӏэрыхьам щыгъуэ,

Ирехъу Хьэжымырзэ, ирехъу Руслан. Абыхэм гугъыхьышхуэ яшэчащ а тхылъыр ягъэхьэзырын щхьэкӏэ. Зэманышхуэ трагъэкӏуэдащ. Аращи, абыхэм ахэр фи пашэу, Тамарэ тхуэпщӏакъыу, дигъэтэхуи, Алыхьым куэдрэ дунейм тригъэтхэ, нэхъыфӏыжкӏэ фи цӏэ къраӏуэу тхьэм зэхыдигъэх. Фи тхылъым къыкӏэлъыкӏуэ томыр икӏэщӏыпӏэкӏэ тхьэм дигъэлъагъу. Тэнащхэ къапщтэмэ, къэбэрдей лъэпкъхэм нэхъ тхыдэ жыжьэ зиӏэ къалъыхъуэм гугъу ехьыну жыхуиӏэм хуэдэу, ауэдэ тхыдэжь яӏэщ, лъэпкъыжьщ. Сыт хуэдэ лъэныкъуэкӏи Къэбэрдейм нэхъапэӏуэу Бэчыжьым и щӏыпӏэм Джылахъстэнейм и щӏыпӏэм абыхэм нэхъ къыхэщу екӏуэкӏащ. Ауэ ахэр тхылъым иту щытми, А тхылъми зыгуэрхэр иджы дахэкӏэ тлъагъуну жаӏэ, мыр ин хэслъхьэну. Къэбэрдейм нэмыщӏкӏэ абазэми щаӏэщ абы хъарзынэу ӏыхьэ. Къызылбэч абазэхэм армистэ ду, уэркъышхуэ зиӏэм хуэдэу, Тэнащхэ къыхощ. Ар къэхутэн хуейщ зищӏысхэр Къэбэрдейм дауэду къыпыщӏар. Къапщтэмэ, минрэ щийрэ щэщӏрэ плӏы гъэращ а армистэ ду Тэнащхэри къыщыхэщри, абы ипэкӏэ Тэнащхьэблэ ӏэпхъуауэ щытащ Псыжьымкӏэ. Ахэр ауэдэу къащтами, сщӏэркъым а Къызылбэчхэм абы ипэкӏэ щыӏа, щыпсэуа Тэнащми кӏэ ар зэхэгъэкӏын хуей япэрауэ. Етӏуанэрауэ, Пщы лъэпкъхэр, Нетӏэ Тэнэшук жери къытридза слайд. Ар сыткӏэ къыпыщӏа къэбэрдей Тэнащхэм? Ар япэ дыдэу къызэхэгъэкӏын хуей, дауэ зэпыщӏами. А пщу щытауэ щытмэ, щхьэ кърагъэкъэбыха хъуа? Къыщӏигъэкъэбыхыныр щхьэусыгъуэ куэд иӏэщ. Хэт щхьэгъусэ къишар пщыкӏэ хуэмыфащэу къешэ. Хэт къуаншагъэ гуэр бгъэдэлъу, хэт укӏыгъэ ӏэщӏэщӏэрэ ясакым яхыхьэрэ абы и уэркъыгъэр, и пщыгъэр кърагъэбыху щытати, абы и щхьэусыгъуэхэр дыпоплъэ Руслан. Мыткӏэ абдеж щыщӏэдзауэ епщыкӏуиянэ лӏэщӏыгъуэм и кӏэухым къэсыхукӏэ, узэлэжьын, кӏэри пэри мыхъуу узэлэжьын лэжьыгъэр къыщиплъын Тхьэм фхуигъэлъэщ, адрей урысым къытхуагъэна тхыгъэхэм зэрыхэщымкӏэ Къарэмырзэм къуищ щиӏауэ къыхощ. Иджы нетӏэ, дежым къытридза жыгым теплъу щытмэ, Тэнащ. Хьэжы Пщымахуэ жери и щхьэ дыдэм тетат, мыткӏэ ит и лъабжьэм Хьэжы Пщымахуэ жери итат. А тӏур мызу пӏэрэ? Зы цӏыхуу щымыту пӏэрэ? Хьэмэ, цӏыхуитӏу щытауэ пӏэрэ? Упщӏэ бгъэув хъунущ, къапщту щытмэ. Ар зы цӏыхурауэ щытмэ, зы цӏыхуу щытмэ, итӏанэ Къугъуэлтӏуеймрэ Къэбеймрэ шэч хэмылъу я. щызбгъэдэкӏар етӏуанэ лъапӏэрауэ жыпӏэ хъунут, жыжьэ хъунукъым, етӏуанэ лъапӏэр къэралыдзэм деж щӏэдзауэ. Мыдкӏэ Пщымахуэр и къуажэр минрэ щийрэ щэщӏрэ гъэ пщӏондэкъым. Тхущӏрэ гъэ пщӏондэ къуажэ яӏащ Тэнащхэ я цӏэ зрахь. Ныкӏэ щӏэныгъэлӏхэм жаӏэ Правва Владимир, Аульнэ Владимир, и цӏэ зрихьу, къуажэ иӏэну хуитт. Уэркъыр хэт жыпӏэу упщӏэ бгъэуву щытмэ, абы иджыри жэуап щӏэныгъэлӏхэм ратакъым. Ар пщыри хъункӏи хъуну лӏакъуэлӏэши, дыжьыныгъуи, беслъэн уэркъи, уэркъ щауэлӏыгъусэри, пщыкӏэури, даже беслъэн пщылӏт. Къуажэ и цӏэкӏэ иӏэу ауэ дэ Къэбэрдейм къэхъуа беслъэн пщылӏ, пщылӏым и цӏэр къуажэм зэрихьэу. Ар зыхэгъэкӏыни мыбкӏэ нэхъ гъунэгъу зысщӏынкӏи сэ си къэзу дыдэ Тэнащхэр къыгъуэлъкъуи, ар нэхъ лъыкӏи сыткӏи нэхъ къызоубыдри, а упщӏэм сеукӏ, илъэс тӏощӏым щӏигъуауэ зэ.

Джылахъстэн ей хьэмэ Бэчыжьым ей? Малэ Кабарда жытӏэкӏэ зэфӏэкӏкъым, ар урыс терминщ. Дэ тщӏэн хуейщ, ар Бэчыжьым ейуэ щытмэ, Джылахъстэным къыбгъэдэкӏыу Бэчыжьым дей мыкӏуауэ, езы Бэчыжьым ейуэ щытмэ, ар значит Къэбэрдейщ. зэрыддэнур Къэбэрдеишхуэт. Бэчыжьыр Къэбэрдеишхуэм икӏауэ а Бэчыжь Элмыр зэрыхуейр. Джылахъстэну щытмэ, ар уже нэгъуэщӏщ. Ар нэгъуэщӏщи, а нэгъуэщӏырауэ щытмэ, абы Къанокъуэхи пыщӏагъэнкӏи хъунущ, абы Беслъэнейм нэхъ пыщӏауэ щытынкӏэри хъунущи, абы къегъэлъагъуэ уже Псыжькӏэ щыӏэ Тэнащхэри, Тэрчкӏэ щыӏэ Тэнащхэри, ахэри зэрызэпыщӏар къигъэлъэгъуэнкӏи хъунущи. Си ӏэупрэ фӏы къебжэкӏыу сӏэ упщӏэ куэдыӏей къэзгъэувыну, а упщӏэр щӏэзгъэувыр мы тхыгъэм згъэикӏэнураӏым, тхыгъэр нэхъ дахэж езгъэщӏыну сӏэ упщӏауэ къэзгъэувра. Хэт ищӏэрэ, цӏыхум щитхым дей псом дей нэмысынкӏи хъуну лей щысфӏэну жысӏэр зэхыуохри, щхьэж зы ӏыхьэ цӏыкӏу хэфлъхьэрэ,

Партий мыгъуэр и анэр сменэшхуэм дей нэбэжа иужькӏэ, дыщым нэбэжа иужькӏэ нэкӏэ лъыхъущтэ. Пщыхьэщхьитӏ тхузгъэнщтэ мобиланэбгъубл. Пщыхьэщхьэ къэс Нарбэ и лъагъу мис зэфэбий дзэ жысӏэщтмэ, зэфэбий жевгъэӏэ. Ауэ адыгэ гумащӏагъ и анэм иӏэ щапхъэ зытепх хъуну адыгэлӏ нэс Тэнар щхьэӏути, цар дэслъэгъуа? Мэрдэкумэ жьагъэ и анэм текӏуэда? Пхъум хьэуакъым мэрдэкумэ жьагъэ, ар абы и къуэм иӏакъымэ жьагъэ мыхъу. Ар къыщӏезгъэжьар щапхъэ зытепхым, ӏуэхугъуэ куэд бгъэдэлъ хуэдэ лъэпкъми, ари зэхуэхьэсын дежи, тхыдэм и закъуэкъым, зэхуэхьэсын дежи мис апхуэдэ хъыбархэр хэт сыт ищӏэжми зэхуэхьэсауэ ахэр щолъэгъуалӏэу къагъэлъагъуэным, щӏэдзэхъуэным яхуэпэщӏу.
Мы пщыхьэщхьэ фӏыгъуэ, мы пщыхьэщхьэ дахэ дыдэм сэ сызэригупсысымкӏэ, дэтхэнэ зы псалъэ, дэтхэнэ зы ӏуэхугъуэ ди блэкӏа псом къыхэбубыдыкӏрэ хьэзыру мис мыпхуэдэу тхылъу уеджэмэ плъагъуу ди щӏэблэщӏэм хуэзыгъэхьэзыр дэтхэнэ зыми пщӏэрэ нэмысрэ кууэ куэду хуэфащэщи нарыхьэу зыкъыпхуэфщӏэу сэ. Е, мыбы хьэрф бжыгъум. Итхам и насыпӏэ хьэзыр зы мащӏэм къыхилъхьэж. Тэнащхэ дэри ди къуажэ Кэнжэ дэсщ, зы унагъуэ. Ар сэ си гъунэгъущ. Унагъуитӏ, тхьэ, унагъуитӏ. Зыр Тэнащ Толэ. Толэ мис щысщ. Лъэпкъ дахэ, лъэпкъ узыншэ Алыхьым фищӏ.

Къыщыпэщӏэкъуэ псом япэрауэ мы гущӏэ псалъэр яхуэфащэу сэ гу къабзэкӏэ зыхуэзгъэзэну сыхуейт Хьэжмэрзэрэ Русланрэ. Абыхэм япэ иту цӏэр къисӏуэну хуэфащэт Тэнащхэр я нысэ Тамарэ. Мы тхылъыр зэратхар Асимрэ ирижыӏауэ мыпхуэдэ тхылъ зимыӏэр ехьуапсэт, зиӏэм зэрызригъэпэщынуми къару ирихьэлӏэт. Купщӏэу хэпхыным мэлыхъуэгъуалэ бгъэсэнумэ, щапхъэ зыгуэрым мыхуэхъуу лъэпкъыр зы лъэпкъыу къэбгъэнэжыну хуейуэ щытмэ, япэ кӏыщӏэм ди кӏуэцӏым иплъэжу, абы къипха щӏэныгъэр, абы къипха губзыгъагъэр итӏанэ хэпщӏыкӏыу дунейм къытеплъэ, хэпщӏыӏущӏэу дунейм къытегъэхьэн хуейщ. Дэ гумэщӏ диӏэщ, гузавэ диӏэщ, ди анэдэлъхубзэр, ди адыгэбзэр къытхузэтенэну пӏэрэ, лъэпкъыр лъэпкъыу дыкъэнэну пӏэрэ, жоуи. ӏэмал нэхъыщхьэ дыдэу лъэпкъыр лъэпкъыу къызэтебнэным, адыгэбзэр къызэтебнэным ехьэлӏауэ зыгуэр и кӏуэцӏ зибгъэплъэжу лъэпкъ тхыдэм ирибгъэплъэн, абы къыщежьа лъагъуэкӏэ дунейм къытехьэныр ӏэмал гъуэзэджэу къызолъытэри, ар къагурыӏуауэ, ар зыхащӏыкӏауэ, абы и ӏэфӏымрэ и фӏыгъуэмрэ я гум зэпридзауэ си фӏэщ мэхъури, а ӏэдакъэщӏэкӏыр шхуэдрихъуэну зэхуэлэжьа лъэпкъым, тэнащхэр зэрыхуэмыдэу мыбы къикӏынур. Хъер къикӏыну, абы щэщакӏуэ гуэри лъэпкъым дылъащӏысыну. Апхуэдэу солъагъури, Тхьэм фригъэфӏакӏуэ, Тхьэм фригъэфӏылӏэ. Си псалъэр кӏэщӏ дыдэ сщӏыну схуейкъым, Тэмарыр жесӏат, ар Тэнащхэ я пащхьэ уиуву зыгуэ жыпӏэну е лъэпкъ тхылъым ехьэлӏауэ зыгуэр зэпыбгъэувэнури къекӏуу пӏэрэ, къемыкӏуу пӏэрэ? Жоуэ уопщысэ, ауэ щыхъукӏэ, ӏэщӏагъэкӏэ сэ сыӏуэрыӏуэтэхутэщ, ӏуэрыӏуатэм.

Иджы зы псалъафэ щыӏэщ, Джылахъстэней щыхьэрхэ жыхуеӏыкӏи. Джылахъстэней щыхьэрхэм химыубыдахэм щхьэкӏи щхьэщӏэплъ къыжаӏэкӏэ, Тэнащеижьрэ хуэщхьэщӏэплъ жери зы псалъафэ щыӏэщ. Ар зыгуэркӏэ щхьэпэ хъуну щытмэ, зыгуэрым зыгуэр къыдэхъуну хуейуэ, ауэ къыдэхъуну зыхуея ӏуэхугъуэр къылъэмыӏэсауэ, езыр темыӏэбауэ и ужь имыувауэ жыхуиӏэщ а псалъафэм къикӏыр.

Тэнащеижьрэ хуэщхьэщӏэплъ жееращ псалъафэм къикӏыр. Адэкӏэ, иджыпстуи Асемыр къыхигъэщащ абазэхэм я дежкӏэ зыгуэр къыщыулъэпхъэщын хуейуэ пӏэрэ жоуи, Тэнащхэ я Хъуэхъу зэфыхьгъэхьэкӏ жей апхуэдэ зы псалъафэ щыӏэщ. Иджы хъуэхъур ӏыхьиблу зэхэлъщ, Тхьэм хуэгъэзауэ жыпӏэнур, ӏуэхуу щӏызэхыхьам теухуауэ жыпӏэнур, ӏуэхум нэхъыжьу хэтым ехьэлӏауэ зэпыбгъэщэн, зэпыпщэн псалъэр, абы я гуащэм теухуауэ и псалъэр, жылэмрэ хъер зыдэлъ лъапсэмрэ ехьэлӏа псалъэр, фӏыгъуэ хъерыр зытеухуауэ зы псалъэ, хьэдрыхэ теухуауэ псалъэр, иджы мы хъуэхъу зэпыщэкӏэ, мы хъуэхъу къэпсыкӏэр абазэ хъуэхъукӏэ нэсщ. Аращи, абазэм я хъуэхъукӏэм ещхьу Тэнащхэ я хъуэхъури зэтагъахуэ жоуэ мис апхуэдэу щытщ. Иджы мы псалъитӏри щызэхэсхар Тыркуращ. Тыркум Узун-Яйлэ жери зы щӏыналъэ щыӏэщ, абы Къырышхыхьаблэ жыхуаӏэ къуажэм щыщу Думэныщхэ Жамалидин и ныбжьыр илъэс тӏощӏиплӏрэ пщӏырэ хъууэ, мис а лӏыжьым хъуэхъукӏэ къиукъуауэ зыгуэр гъэщ щепхъэӏыжым сэ ар абы къыпыстхыкӏауэ, мис апхуэдэ зы псалъафэ гъэщӏэгъуэну щыӏэщ мыр. Тэнащхэ я тхыпхъэ, жери цӏыхубзхэм. ӏэпщӏэлъапщӏэ, цӏыхубз ӏэпщӏэлъапщӏэхэм, хэдыкӏ зыщӏыфхэм, фэщӏырэ данагъэ хэзылъхьэхэм, абыхэм я я ӏэщӏагъэм ехьэлӏауэ тхыпхъэщӏыпхъэ тралъхьэм теухуауэ Тэнащхэ тхыпхъэ жей апхуэдэу зы псалъафэ щыӏэщи, шыбзыкӏэм ещхьу къуакӏэ зэӏулъ къабзыкӏрэ ӏуданэкӏэ зэгуэщауэ жери къикӏыращ. Мыр Нало Заур итхыжахэм ящыщ апхуэдэу зы псалъэщ. Итӏанэ, Тэнащхэ я хьэщӏэщ шыпсэ жери апхуэдэ зы псалъэ щыӏэщ. Мыр гъэщӏэгъуэнщ, зэрыкӏыр цӏыхур щӏымэ. Тэнащхэ Ислъам жари щыӏэу щытащ. Ислъам лъагъуэм Елым и хьэщӏэщым щӏэту, Тэнащ Ислъам и хьэщӏэщым щызэхуэсар пщыхьэщхьэ, мис апхуэдэу пщыхьэщхьэ хэха яӏэу, шыпсэ пщыхьэщхьэ хэха яӏэу щызэхуэсым дежкӏэ, хъыбар тӏощӏищрэ пщӏырэ къамыӏуэтауэ, таурыхъ тӏощӏищрэ пщӏырэ къамыӏуэтауэ зэхэкӏыж яӏэтэкъым. Тӏощӏищрэ пщӏыри тӏощӏитӏыр тӏощӏитху жыпӏэн памыдэ гъэщӏэгъуэн хэлъащ икӏи матэ яӏэт жи тэнащхэ матэ яӏэт жи но мы зы мы ӏэпэхэм хуэдиз фӏэкӏа мыхъуу пхъэкӏэбжьыкӏэхэр илъу мис а пхъэкӏэбжьыкӏэм тхьэбзэу зыгуэр идзауэ илът икӏи ар кърихурэ ислъам абы еплъыж абыкӏэ къицӏыхужт жиӏэну зыхуей шыпсэр ар къызэмыкӏуэ гъэщӏэгъуэну зыгуэращ икӏи ислъам и къуэш итӏэ

Зыр щӏырэ? Зыкъом къыкӏэщӏыну щытауэ щытмикӏи мис мы Шэшэн щӏыналъэмкӏэ щыщу? Аращи, мыбы и къэхутэным, мыбы и зэхэгъэкӏынми фӏыуэ куэд щӏэн хуейуэ къыщӏэкӏынущ, ауэ щӏыжысӏэр сыт? Мы цӏыхубзыр, мис мы Мэжид ипхъу, нтӏэ Мэжид и шыпхъур, Ислъам ипхъур Хьэтӏохъущыкъуей яша нэужькӏэ, а матэр абы здихьри нэкӏуауэ щытауэ жаӏэ. Матэр иужьрейуэ щалъэгъужар абы къыбгъурысу щыта.

Мис мыбы щхьэкӏэ Тэнащхэ я губгъэн нэхъей жари апхуэдэ зы псалъафэ щыӏэт. Иджыри зы закъуэ жысӏэну сыхуейт, зы гъыбзэ яӏащ Тэнащхэ я гъыбзэ, ар пщэдджыжьым дыгъэр къурш-къунщихьэм дежкӏэ щегъэжьауэ ахъшэм нэмэзым и уэхътыр къихьэхункӏэ абы икум итым Тэнащхэ я цӏыхубзхэм хуабжьагъэу зэпридзыурэ жаӏэу щытащ, жари зы гъыбзэ кӏыхь гуэр и гугъу ящӏыжт.

Уэ плъэгъуам я нэхъыкӏэр къыщыти, Тэнащхэр я бжэ дыдчыр мыгъуэти, уи адэрщӏрэ шынагъу тхьэмыщкӏэри унэ щӏыбкӏэрэ дэ къыщыттопыхьэ, унащхьэпыхьу уэзыхыхьа мыгъуэми зэкӏэпэпцӏ мыгъуэти, егъэхыщӏэ жери. Мыр кӏыхьу щыӏэ зы гъыбзэ гуэрым щыщу пычыгъуэращ, ауэ щыхъукӏи, мыфӏэкӏа фӏэмыдэжауэ щытми, зи гуп ди жагъуэ зэрыхъукӏэ пэ зиӏэм кӏэ иӏэщ. Дунейм игъащӏэкӏэ тетын щыӏэкъым. Тӏэкӏуи убэлэрыгъым, тӏэкӏуи къамыхунурэ. Нобэ сыт пщӏэн ищӏам пщэдей сыупщӏэнщ жыпӏэурэ кӏуэдӏей мыкӏуэдыжри, мис апхуэдэу мыкӏуэдыжыпэ ди щӏэр къызэрытхуэнам дрыщыгуфӏыкӏыу мис апхуэдэу зэзыгъэбзэлӏэм щыгъуэ щыӏэщ.
Филологие щӏэныгъэхэм и кандидат Абазэ Албэч и псалъэхэм дедэӏуэну гуапэу псалъэжу. Фи пщыхьэщхьэ фӏыуэ псори псом япэрауэ, ныщхьэбэ дыщӏызэхуэса

Мыбы фӏагъ къыдэкӏуэну ара дызыщыгугъыр псори икӏи. Мы ныщхьэбэ уардэунэм щекӏуэкӏ зэӏущӏэм хуэдэ деж къыщымыувыӏэу, мыр япэ лъэбакъуэу лъэтеувэ щыхъукӏэ, жылэхэм хыхьэрэ къуажэхэм, еджапӏэхэм, нэгъуэщӏ клуб хуэдэхэм, уардэунэ хуэдэхэм мыпхуэдэ Зэӏущӏэ Тэнащхэ я закъуэ мыхъуу, нэгъуэщӏ лъэпкъ тхылъ зытхым я пшыхь екӏуэкӏыну си щхьэкӏэ фыкъыхузоджэри, Тхьэм ар дигъэлъагъу, Тхьэм жиӏэм щегъэкӏ. Ар езым я лъэпкъым я закъуэ, нтӏэ лъэпкъ ӏуэхущи, мис мыр япэ лъэбакъуэ аращи, гъуэгу кӏыхь иӏэну Тхьэм жиӏэ. Мис мы лэжьыгъэр зытха Руслъан зыхуэдгъэзэнщи.

Щакӏуэ махуэр ягъэщӏэпӏэн абы епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм япэ ӏыхьэм итха тхыгъэхэм щыщу Хъуэхъу жиӏэу зы усэ закъуэра и литературэ ӏэщӏагъэу къыдгъэщӏэкӏыу къэнари, абы и псом къыщӏэсхэм хуэд гуэш хэфэнту щытмэ, къикӏыр къыгурыӏуэу абы къеджэфыр мащӏэ дыдэ щӏэс. Нтӏэ, илъэс щиплӏкӏэ уӏэбэу щытмэ, адыгэбзэм зимыхъуэжауэ е фэ зэхъуэкӏ зыри къэмыхъуауэ ар занщӏэу зыщӏэрэ тхьэкӏумэкӏыкӏэм шэу зыгуэрым пыпщӏэфыну.

Аращи, абы занщӏэу унэ мыдей къыщожьэ жыпӏэу щӏэпхъуэфынукъымщ. Абы ущигъэуэкӏэрэ хъуну, уигъэбгъунлъэкӏэрэ хъунущ иджы и тхуэфӏ гъэсакъым къахьэкӏужыххэмкӏэ. Етӏуанэу, ещанэ мыдэ къыдэлъэӏужыну щытмэ, мыбдеж куэдми жаӏэу зэхэсха, нэгъуэщӏхэми жаӏэ, мис мы лъэпкъ тхылъ зытхыу мыбхэм елэжь тхыдэтххэм, Епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм щыгъуэ ӏэужь хэр жыфӏыр тхуэнауэ къысщохъу, мис а перепись населениехэр щекӏуэкӏам щыгъуэ цӏыхухъухэр псори къыхатхыкӏщ, абы и цӏыхубзхэр щхьэ бжыгъэу, зыри имыуасэу, женского пола одна душа, две души жиӏэу ятхурэ къекӏуэкӏа. Ди шыпхъу, дянэшхуэ, дянэшхуэм янэжхэр, дыкъэзылъхуахэр цӏыху къащу щытмэ, мыбхэм дыщелэжьым дей, мис къыхигъэщащ Мурати дахэ дыдэу.

Нтӏэ, Хьэжмусэ, тхылъым и щӏыӏур обложкэ жыпӏэнщи, и теплъэр щигъэхьэзырым щыгъуэ, зыми селъэӏунукъым си щӏалэм сызэлэжьыр къызэхихати, си щӏалэм сэ абы и теплъэр сщӏынщ, жери абы и щӏалэри ӏуэхум хыхьа хъуат. Кӏэщӏу жыпӏэу щытмэ, мы унагъуэр псори зэрыщыту, я гури я псэ етауэ, я фӏэфӏу ялэжьа лэжьыгъэр аращи, жыӏэ пщэр ищӏагъ Алыхьым ищӏ, Хьэжмусэ. Алыхьым фхуигъэфӏакӏуэ тэмэму. Си гуапэу псалъэ естыну сыхуейщ, Кенжэ щэнхабзэмкӏэ унэм и унафэщӏым и къуэдзэ Балэ Людэ. Сэ езыр Тэнащхэ быдэу сапыщӏащ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, си адэ шыпхъу нэхъыщӏэр Тэнащхэ я нысэщ, си адэ къуэш нэхъыщӏэм и щхьэгъусэр Тэнащхэ япхъущ. Сэри абы къуажэ сыщыщщ. Иджы жысӏэну сызыхуейра, тхылъыр къапщтэу къыдэбгъэкӏын щхьэкӏэ, ауэ утӏысу птхыкӏэ зэфӏэкӏакъым, дэфтэр зылъыхъуа къомыр. Сурэт къагъуэта къомыр, а къомыр зэрызэкӏэлъыхьын хуей щӏыкӏэр, ахэр зэрызэбгъэзэгъын хуей щӏыкӏэр. Лъэпкъым зы сурэт къранауэ къыщӏэкӏынкъым къызэхуамыхьэсауэ. Я блэкӏар, я къекӏуэкӏыкӏар, я нобэр, я къэкӏуэнум зэрыщӏэхъуэпсыр, псори зэпащӏащ. Адыгэм ди хьэлщ, О, дэ сыт хуэдэу блэкӏа хьэлэмэт диӏэ! О, дэ тхуэдэ мы дунейм теткъым жытӏэу дыпсэуну! Ауэ нобэ къэхъу щӏалэгъуалэр аракъым дыщӏэпӏыкӏын хуейр. Дыщӏэпӏыкӏын хуейр мис а О, дэ тхуэдэ мы дунейм теткъым щыжытӏэм деж адэкӏи ди адэжьхэм хуэдэ мы дунейм тетакъым тхужаӏэн хуэдэу жаӏэу щӏалэгъуалэр нобэ лэжьэныращ икӏи абыхэм щапхъэ дахэ ягъуэт мис Руслан деж, мис Хьэжмусэ деж, нысэ цӏыкӏухэм, Тамарэ и деж. Япхъухэм икӏи аращ. Сыту фӏы апхуэдэ цӏыху къалъыкъуэкӏыну, мис апхуэдэу лъэпкъым и ӏуэхур къиӏэту щӏалэгъуалэм я пащхьэ кърилъхьэфыну. Мистер Танэзым икӏи жывоӏэ, мы тхылъым абдежкӏэ Мурат Исмэхьэл Пэтами аращ жыхуиӏэр икӏи. Нобэ мы тхылъыр дунейм къытемыхьауэ щытамэ, ауэдиз къэтщӏар мис Псалъэм папщӏэ Мурат жиӏар, ар сыту акъылышхуэ, ар сыту куэд, мис Астемыр жиӏар, мис Албэч жыхуиӏахэр. Хуэм-хуэмурэ, тӏэкӏу-тӏэкӏуурэ, ткӏуэпс-ткӏуэпсурэ ахуэдэуращ псори къызэрыхъур. Ауэ щыуагъэ зимыӏэр зыри зымыщӏэращ икӏи ятӏыхь щыуагъэ куэд ӏей хэт мыпхуэдэ тхылъ куэд къыдегъэкӏ.